Soiscéal naofa Íosa Críost de réir Mharcas, caibidil 2. Roinnt laethanta ina dhiaidh sin, Ar theacht ar ais go Cafarnáum dó, fuarthas fios go raibh sé sa teach, agus bhí an oiread sin daoine cruinnithe ann ná raibh slí ann fiú amuigh amháin timpeall an doras, agus bhí sé ag labhairt an bhriathair leo. Tháinig daoine ag tabhairt pairilisigh chuige ag iompar idir cheathrar. Nuair nárbh fhéidir leo teacht ina ghar mar gheall ar an slua nocht siad an díon os a chionn agus tar éis dóibh poll a dhéanamh lig siad síos an tsráideog a raibh an pairiliseach ina luí inti. Nuair a chonaic Íosa an creideamh a bhí acu dúirt sé leis an pairiliseach A mhic, tá do pheacaí maite. Bhí cuid de na scríobhaithe ina suí ansiúd ag smaoineamh ina gcroí, Cad a bheir dó seo labhairt mar sin? Is diamhasla dó é. Cé fhéadann peacaí a mhaitheamh ach amháin Dia? Ach thuig Íosa láithreach ina spiorad go raibh an smaoineamh sin ina aigne, agus dúirt sé leo, Cad a bheir na smaointe sin i bhur gcroí? Cé acu is fusa, a rá leis an pairiliseach, Tá do pheacaí maite, nó a rá, Éirigh, Tóg do shráideog agus siúil. Ach chun go mbeadh a fhios agaibh go raibh údarás ag Mac an Duine ar an talamh peacaí a mhaitheamh, dúirt sé leis an pairiliseach, Deirim leat, éirigh, tóg do shráideog agus gabh abhaile. D'éirigh seisean agus thóg a shráideog láithreach agus d'imigh amach os comhair cách. Ionas go raibh alltacht orthu uile agus gur thug siad glóir do Dhia á rá, Ní bhfacamar an leithéid seo riamh. Chuaigh sé amach arís cois na farraige agus bhí an slua go léir ag teacht chuige agus eisean á dteagasc. Agus ar dhul thar bráid dó chonaic na Léiví mac Ailfáias ina shuí in oifig an chustaim ag dúirt leis, Lean mise. D'éirigh seisean agus lean sé é. Agus nuair a bhí sé ag bord ina theach, bhí mórán poibleacánach agus peacaigh ina suí le Íosa agus lena dheisceabail, mar bhí mórán díobh ag leanúint. Nuair a chonaic scríobhaithe na Fairisíneach go raibh sé ag ithe leis na peacaigh agus na poibleacánaigh, dúirt sé leis na dheisceabail, Cén fáth a bíonn sé ag ithe agus ag ól leis na poibleacánaigh agus na peacaigh? Ar a chloisteáil sin d'Íosa, dúirt sé leo, Ní ag daoine atá slán a bhí gá lia ach ag an daoine atá tinn. Ní fíréin a tháinig mé a ghlaoch ach peacaigh. Bhí troscadh á dhéanamh ag deisceabail Eoin agus ag na Fairisínigh. Agus tháinig daoine á rá leis, Cén fáth a dhéanann deisceabail Eoin agus deisceabail na bhFairisíneach troscadh, ach ná dhéanann do dheisceabailse troscadh? Dúirt Íosa leo, An féidir le na hógánaigh na bainise troscadh a dhéanamh le linn do na fir nuaphósta bheith leo? Fad a bhíonn an fear nuaphósta leo, ní féidir dóibh troscadh a dhéanamh. Ach tiocfaidh na laethanta nuair a bheidh an fear nua-pósta tógtha uathu agus ansin déanfaidh siad troscadh le lá sin. Ní fuafadh aon duine preabán d'éadach gan ramhrú ar seanbhrat. Dá ndéanfadh, bhainfeadh an paiste rud éigin é agus nua as an sean, agus ba mhiste an strócadh é. Ná ní chuirfeadh aon duine fíon nua i seanseithí. Dá gcuirfeadh, phléascfadh an fíon na seithí agus bíodh idir fíon agus seithí millte. Ach fíon nua i seithí nua. Lá sabóide, nuair a bhí sé ag gabháil trí na goirt arbhair, thosuigh na deisceabail ag stoitheadh na ndias agus iad ag siúl ina slí. Dúirt na Fairisínigh leis, Féach, cén fáth a bhfuil siad ag déanamh ruda nach dleathach sa tsabóid? Dúirt sé leo, Nár léigh sibh riamh faoin an rud a rinne Dáiví nuair a bhí sé ag gá agus ocras air, é féin agus a chompanaigh? Mar a chuaigh sé isteach i teach Dé in aimsir Aibiatár an t-ardsagart agus d'ith builíní na fianaise nach dleathach a n-ithe ach don sagart.